Español. Oh really? Go raibh maith agat Colm. That really means a lot. Really means a lot. Cad é mar atá tú. Tá laryngitis, laryngitis orm so má tosaím ag casacht nó má má tá orm rith fá choinne ciarsúr, gabh mo leithscéal. Ach seachas sin, tá mé go breá, yeah. Tá mé go breá. Tá mé go maith, tá mé go maith. Bhí, bhí mé ag an ospidéal inné agus ehm, eh, bhí, bhí eh translator liom, bhí cara liom mar eh, mar eh aistritheoir, a bhí funny, the whole thing. Agus eh.

Cá raibh ag an ospidéal in San Sebastian? No no Beasain. Tá an córas tá an córas sláinte go fóill go maith acu anseo. Tá sé suimiúil tá mé i gcónaí ag cur rudaí i gcomparáid dar ndóigh agus in amannaí tá rudaí you know níos measa go polaitiúil agus i dtaca le cuid rudaí tá cuid rudaí an you know i dtaca le cogaíocht nó conflict tá rudaí b'fhéidir mar a bheadh in Éirinn 20 bliain ó shin nó 15 bliain ó shin sna Sé Chontae. Then ó thaobh de chúrsaí eacnamaíochta nó nó ó thaobh de chúrsaí sláinte agus seirbhísí poiblí tá rudaí, níos fearr mar a bheadh sna Sé Chontae 15 bliain déag ó shin nó rudaí mar sin nuair a bhí rudaí go maith. D'you know. So that's the comparáid. So tá seirbhísí sláinte s'acu go fóill go maith. Tá siadsan ag gearán go bhfuil siad ag éirí not níos measa but go bhfuil níos mó brú orthu anois go bhfuil cuid gearradh siar tosaithe

shocraithe mar a bheadh Machaire Fíolta fiche bliain ó shin, rud éigin mar sin. D'you know, bhí go fóill A and E acu agus bhí siad ábalta go fóill surgeries a dhéanamh agus rudaí mar sin. Um, thart fán mhéid céanna, I would say, agus, uh, aye, but bhí an foirgneamh Bhí an foirgneamh príomha thart faoin méid céanna. Ní raibh an oiread sin mobiles agus stuff mar sin so ní raibh an talamh faoin mhéid céanna but bhí an foirgneamh thart faoin méid céanna. Which is, it's a shame Magherafelt and all those kinds of regional hospitals have all of that, all of that land and all of that infrastructure

sa teach anseo agus just bhí mé ag iarraidh cúram bunúsach a dhéanamh ach just sna hoícheanta nach dtiocfadh liom sin a dhéanamh and I just go oh what's it all for if you're feeling like that agus dar sílim go raibh sílim gur éist 1500 duine linn an tseachtain seo chaite so bhí cúpla duine i dteagmháil liom ag cur ceist fa Spáinnis Conan. Tá Conan go hiomlán, tá Conan beagnach go iomlán líofa i in san Spáinnis mar fhoghlaimeoir ó thosaigh

b'fhéidir cosúil leat féin ag an tús. You know, daoine a dhéanfadh ranganna ag an Carn nó b'fhéidir na ranganna oíche. Just, oh, every time I speak in, every time I try speaking I feel so stupid, do you know. Yeah, yeah. Um, but anyway, uh, Aye, tá daoine ann nach dtuigeann sin, tá daoine, like, sin rud mór i mo mheon, daoine nach raibh Yeah. foghlaimeoirí Mar a dhaoine fásta nach dtuigeann sin. Yeah, níl an cultúr sin anseo. Yeah. So, níl an cultúr sin anseo an oiread sin. Ní bheadh duine, ní bheadh móran daoine, agus ní bheadh móran daoine cosúil liomsa anseo. So, tá siad cleachtaithe, de na daoine atá an teanga go, Bascais go háirithe. Níl siad cleachtaithe le daoine gan aon cineál clú faoin chultúr nó faoi na nósanna nó fiú faoin bhfoghraíocht. ag déanamh iarracht foghlaim basically from scratch so they're a wee bit like, how long? No that's not it. No you're saying it completely wrong. No no no. B'fhéidir go bhfuil fuaim just get a bhog deifriúil agat. That's it, that's it. Like you, you're butchering a wee tiny bit, but if we hear somebody butchering, cad é mar atá tú tá? We'd be like, oh well done, well done. I mean like,

chomh chomh difriúil just an an dóigh a dtéann daoine i mbun i mbun i mbun I don't know teagmhála le daoine le daoine úra nó nó cultúrthaí difriúla you know it's a different yeah. different different meon but to going back to the hospital so we're sitting there chatting and waiting

agus ghlaoigh sí ar an chéad duine eile teacht isteach yeah. so I was like ah grand it would be a bit strange she never said anything about it but it must be grand so uh but bhí mis cinol bertha because all the symptoms that COVID would have like yeah yeah so because Glenn Jade is cinol flu like symptoms sore throat grogginess sore pains in your limbs agus you know mm -hmm. temperature phlegm lot there so

Gaoraidh agus so maidin inniu nuair a mhuscail mé ag a ceathrú go dtí a seacht agus bhí just bhí mé i mo leaba agus shíl mé ah amharcfaidh mé fríd liosta na n-ainmneacha aríst bhí mé ag iarraidh bhí mé ag iarraidh amharc ar ar Tadhg, le feiceáil cad é an fuaim a bhí air i ndeisceart Dhoire. Tuag a bhí ann mar fhos ach like an cineál u an tuag an cineál fuaim sin ach an but chuaigh mé isteach agus bhí mé ag léamh faoi faoi Gofraidh agus eh an rud, an rud a dúirt sé, bhí sé, bhí sé scríte mar Gorey in, in, or bhí, bhí sé, bhí an fhuaim Gorey air i ndeisceart Dhoire. Agus mar a, mar a luaigh tú, bhí Gorey McKenna ann, an duine deireanach leis an ainm. Ach, ach tá sé scríte ansin gur chuir sé mallacht ar dhuine ar bith sa teaghlach s'aige gan an ainm sin a úsáid agus dá n-úsáidfeadh siad an t-ainm sin bheadh an mallacht orthu. So níor, níor, char, cha dtug duine ar bith é mar, mar ainm do, do dhuine sa chlann ina dhiaidh sin ach Mar a tharla sé, tháinig sé mar leas-ainm ar an teaghlach McKenna sin. Mar atá a fhios againn, tá neart, tá neart McKenna, McKennas sa cheantar. So, bhí siad, bhí siad The Goreys, so bheadh Martin Gorey nó rud. So, So tháinig sé ar ais. Cé, cé, bhí an fear seo ag ráit nach raibh sé ag iarraidh an t-ainm seo a leanstan ar aghaidh. Tháinig sé ar ais mar leasainm an té sin. Chuir gach duine eile sa cheantar an t-ainm sin orthu. So, so bhí mé, bhí mé. Subversion, subversion, the best form of subversion. So bhí mé fiosrach ar scor ar bith so chuir mé teachtaireacht chuig m'athair mar, char chuala mise an leasainm Gorey ar McKenna sa cheantar agus dúirt sé Bhí chuas, bhí aithne aige nó bhí a fhios aige faoi Annie Gorey a bhí ann agus chuala sé, chuala sé go minic a a mháthair agus a sheanmháthair ag, ag labhairt fá na Goreys. ach síleann sé anois go bhfuil siad uilig marbh but bhí sin suimiúil like go bhfuil gur leor gur phlé muid an t-ainm sin an tseachtain seo thart agus tá a fhios ag m'athair é. So, go minic nuair atá na an cineál comhrá seo ann, tharla seo tamall fada nuair a thosaigh mise ag crochadh thart leatsa don chéad uair i mBaile Átha Cliath, Luaim rud éigin leatsa a raibh ceist nó topaic a raibh spéis agam ann. Never found the answer for it or the proof for it in South Derry. Luann tusa é le d'athair nó do mháthair agus tá tá traidisiún, an cineál traidisiún sin nó an cineál an cineál béaloideas sin measartha láidir i do theaghlach go fóill.

Níl ar luaigh tusa sin liomsa fán bhealach roimhe, or is that something that I read before or am I thinking of a different name? I don't know but that's a Níl fhios job agam níor níor luaigh mise é leatsa roimhe. N. It's a new, I don't know but I bhí an, bhí mé ag dul an ceist a chur ort an bhfuil duine ar bith go fóill sa cheantar? An bhfuil fhios againne cé hiad na Gories? Bhuel, tá siad ar fad. Cá raibh cónaí orthu? Níl a fhios agam, níor chuir mé an ceist. Sleacht Néill nó Creig an Earc nó Machaire nó Fearann Léith nó cén ceann? Níl a fhios, níl mé cinnte, níl mé cinnte. Like, tá, tá, mo chol ceathair, tá, tá a fhios agat nuair a dhéanann tú dissertation. Sea. é i nGaeilge rinne mo chol ceathair a cheannsan ar an ábhar sin na leasainmneacha in Doire Theas go bhfuil leasainmneacha Machaire Sleacht Néill an cheantair sin Carn Tochair agus ba bhreá liomsa an an an bhaintreacht is sin a fháil, cóip den obair sin a fháil. Ba bhreá liomsa é a léamh fosta. Tá cuid mhór stuif déanta ag scoláirí an tríú leibhéal le miontráchtas iontach suimiúil, iontach specific. Ábhar maith staidéir.

Is that how your dissertation worked? Sin mar a d'oibir do dissertation nó? Ahh níl, bhí sé cineál bunaithe ar ar rudaí praiticiúla. So bhí orm bhí orm eh, bhí orm dif- na plaisticí difriúla seo a dhéanamh agus an tensile strength a mheas agus rudaí den tsórt sin. Chan rud. chan rud ró-shuimiúil a bhí ann. Mm, bhuel tá sé iontach maith go bhfuil cúlra difriúil agatsa, you know. Yeah. You're, you're specialised in two areas.

I thought it best to share some topics with you that we should just avoid. Tabhair roinnt cuidiú do na haisteoirí. Seo i mBéarla mar is i mBéarla a dtarlaíonn an comhrá seo de ghnáth nó an cancellation seo de ghnáth agus níl an Ghaeilge agamsa ar na téarmaí seo. Má tá an Ghaeilge agatsa ar na téarmaí seo cuir iad chugam agus cuir do tuairimí chugam an bhfuil mé rófhalsa, rófhalsa, Gaeilge a chur leo nó nach bhfuil. Sílim an darna ceann. Darna ceann, yes, yes, yes, yes. But I have laryngitis so I am excused. I'm gonna milk this. Bestiality!

yeah. Sa ta ta. Go on. Agus bhí, bhí, em, do na daoine a bhí ag fágáil, bhí pictiúr beag duit agus ansin bhí deis agat píosa beag a scríobh faoin phictiúr, em, like. Smaoineamh iontach don chéad chlár eile, just dul tríd an leabhar sin, that's so much content, yes. Agus, eh, ach is cé a bhí, eh, bhí ceann de mo chairde ar scoil, ní, ní luafaidh mé a ainm ach an smaoineamh a bhí aige ná. Tabhair leid dúinn, dar ndóigh, go on. Bhí, bhí sé i gceist aige scríobh ar feadh, ar feadh an tseal bhí sé ag, ag léamh Deuteronomy agus sin ceann de na rudaí sa Bhíobla atá iontach, iontach aisteach. So, fuair sé an, fuair sé an, an, an pháirt seo den, den Deuteronomy a raibh scríte air, Man shall not lie with animals and the OCMN. So.

An head of year a bhí againn ag an am bhí, ba mhúinteoir RE í so nuair a nuair a chonaic sí seo dar ndóigh bhí sé ag léamh sin leis an leabhar agus d'amharc sí suas cad é a bhí i gceist so fuair fuair mo chara scairt agus tugadh isteach sa tseomra agus thosaigh sí ag tabhairt amach dó cad é a bhí i gceist aige seo a scríobh sa phíosa sin. Who told you about us? Cén múinteoir? ceann ina bhfuil gruaig fhionn uirthi agus ansin tá bean óg, bean óg.

Mar cha dtiocfadh liom tú a chluinstin ach amháin Dementors agus That's What's Happening Vietnam. Just bhí do bhí do gob ag bogadh mar seo agus shíl mise oh he's, he's letting on go bhfuil go bhfuil sé censored. so, ó ó gur luaigh mé na Dementors.

and intriguing foreign Halloween costumes but neither yes neither no. Cosúil leatsa gléasta suas mar fear ón Ghearmáin ag an carnival. Bhuel, shíl gach duine go raibh mise gléasta suas mar Éireannach. So where does that leave me? I am a victim of racism

Ó, amharc tusa, amharc tusa, coinnigh súil amach anocht, feicfidh tusa léar mór culaithe a déarfaidh leat, tú leat féin, That's a little racist agus, agus bhí sé, tharla sé, bhí, it's like a, samhlaigh baile beag nach bhfuil cónaí ar dhuine ar bith ó thír ar bith eile ann really, yeah, you know, fairly, fairly secluded.

Tá sé, tá sé iontach, tá rudaí an-athraithe though in so far as tá i bhfad níos mó, tá muid cleachtaithe le cultúrtha difriúla agus ar taithí.

of the implications of our actions and what we say. Yeah. Sin é, sin é. Um, hey, an bhfuil bhfuil an t-am againn againn le labhairt faoi the Irish bard, bardic poet? Cinnte, cinnte. Uh, thig leis seo a bheith mar chuid den uh, bonus episode a bheidh ag seoladh againne gach Céadaoin

An dtig leat, ar mhaith leat sainmhíniú nó cur síos a dhéanamh ar an leabhrán sin? Ok, so is leabhar. Cén tábhacht atá aige inár gcultúr? So, so luaigh, luaigh Liam an leabhar seo i ndiaidh an podcast b'fhéidir trí seachtaine ó shin agus tháinig sé i rith na seachtaine. So is leabhar é a. a thugann cur síos ar an caidreamh a bhí idir an tOllamh nó the bard, the bardic poet agus an taoiseach, taoiseach an chlann. So sa sampla seo tá sé dírithe ar Eochaidh Ó hEodhasa, níl 's agam faoin sloinne,

just labhrann sé fán caidreamh seo agus iontach maith agus scríobh mé síos cúpla cúpla pointe a shíl mise go raibh iontach iontach suimiúil so agus thig leat labhairt faoi sin an ea? So ar dtús bhí bhí an ceart ag an Ollamh an leapa a a roinnt leis an Rí. so. This comes with a warning from the Ceilteach cancellation I've been cancelled by people for this topic So sin sin rud amháin thig linn labhairt faoi seo ina dhiaidh. Ah so bhí sin an ceart a bhí aige. Chan an dóigh a smaointeodh muid anois air, cineál ag roinnt leabaidh le duine ar bith ach i ndiaidh i ndiaidh oíche oíche mhór in Inis Ceithleann bheadh bheadh bheadh an ceart ag Eochaidh an an leaba a roinnt le Taoiseach Mhig Uidhir. Rud eile, bhí sé ag labhairt faoin, faoin, faoin, faoin dóigh a raibh an Ollamh agus an, an Bishop, cad é an Ghaeilge ar Bishop? Easpag, Easpag. Bhí, bhí siad cineál ar an áit céanna, bhí an tábhacht chéanna leofa. Agus dúirt siad go dtí go dtáinig Oliver Cromwell a poet's satire and excommunication were both regarded as equally bad. So bheadh draíocht inteacht leis an satire ón, ón. ón ollamh. Dá scríobhfadh sé rud inteacht maslach fán rí. Bheadh sin cosúil le. D'oibrigh sé an bealach eile fosta. Bhíodh moladh agus rudaí mar sin ann cumhachtach agus agus tábhachtach. Yeah. Do cibé duine, bíodh sé do phátrún féin nó fá choinne taoiseach i i dúiche i gcomharsan leat nó nó namhaid nó rud ar bith eile but yeah iontach suimiúil agus an rud an rud an rud a luíonn taobh thiar den den den tábhacht agus an an cumhacht sin a bhí ag an ag an ollamh in éineacht leis an easpag. Ag an am sin bhí Éire ina go fóill iontach págánach, go háirithe go háirithe ag leibhéal na dtaoiseach, go háirithe ag leibhéal an rialtas Gaelach. Bhí Éire go fóill iontach Gaelach go ghnách, roimh Cromwell, agus áit ar bith a raibh taoiseach de ghnáth bhí ollamh aige, agus chreid siad go fóill i gcumhacht an Ollaimh mar bhí an Ollamh ann mar theachta, mar teachta, representative or yeah, ag an bandia, an bandia, the goddess, Ériú, Éire. The Ollamh represented

actually pósta leis an, leis an Rí, bhí sé ag scríobh faoin ngrá a bhí aige don, dó agus rudaí cosúil leis sin agus. Ó a Chú Chonnacht, ba mhaith liom tú a bheith in éineacht liom agus tú a bheith liom sa leaba agus rudaí mar sin, yeah, yeah, yeah, you know, bheadh siad ag scríobh filíocht rómánsúil chuige agus you know tá daoine ann agus daoine acadúla ann agus deir siad go raibh cuid de seo like literal agus bhí cuid agus ansin tá daoine ann agus deir siad go raibh cúinsí eile taobh thiar de, you know úsáideann daoine é ar bhealach cineál.

But in amanna there was kind of an overlap so an dóigh a n-amharcann, tá sé iontach suimiúil nach bhfuil mar thig linn amharc ar stair na hÉireann agus stair na nGael ar bhealach cineál puritan ón meánaois ar aghaidh ach ní raibh sé mar sin ar chor ar bith bhí sé An-mheascaithe ar an Chríostaíocht Cheilteach agus an Págánach Gaelach agus agus i dtaca agus tríd sin you know ní raibh ní raibh an nóisean seo de ní raibh rudaí ní raibh an nóisean seo de de caid ní raibh na caidrimh ní raibh caidrimh agus agus pósadh i samhlaíocht agus i dtuiscint na ndaoine, go háirithe don mheánaicme agus an uasaicme mar a bhíos sa lá inniu. Agus go pointe I suppose níor athraigh sin an oiread sin, you know. Yeah. Scríobh mé síos píosa Tá sé tá sé like i mBéarla, scríobh mé síos píosa don don dán a bhí bhí scríofa chuige go dtí Ó Dochartaigh in Inis Eoghain a bhí ag déanamh cur síos ar ar an am a chaith siad le chéile in Inis Eoghain. Shíl mise bhí sé iontach sámh so bhí sé ag bhí sé ag déanamh cur síos ar na na radharcanna galánta in Inis Eoghain agus na rudaí deasa a rinne siad agus

Tá dearn, tá dearn. Research, déan níos mó, tá siad suimiúil. Rinne muid inniu cúpla páipéar ar ollscoil. Tá suimiúil. Ok, caithfidh mé, caithfidh mé imeacht. Ok, yes. Slán, slán a éisteoirí. Slán a chairde, stay tuned don seachtain seo chugainn.